yohane 5 zitapita izi panali chikondwerero cha ayuda ndipo yesu anakwera kunka ku yerusalemu Koma pali thamanda mu Yerusalemu pa chipata cha nkhosa lotchedwa m'Chihebri Betisaida. Ili ndi ili ndi makonde asanu. Mmenemo munagona khamu lalikulu la anthu odwala, akhungu, opunduka miyendo, opuwala. koma panali munthu wina apo ali nkudwala kwake zaka makumi atatu kudza zisanu ndi zitatu yesu pakuona ameneyo ali kugona ndipo anadziwa kuti anatero nthawi yayikulu pamenepo ananena naye ufuna kuchiritsidwa kodi wodwalayo anayankha ambuye ndilibe wondivika ine m'thamanda paliponse madzi avundulidwa koma mmene ndili nkudza ine wina atsika ndisanatsike ine yesu ananena naye tauka yalula mphasa yako nuyende ndipo pomwepo munthuyu anachira nayalula mphasa yake nayenda koma tsiku lomwelo linali la sabata chifukwa chake ayuda ananena kwa wochiritsidwayo ndi sabata ndipo sikuloledwa kwa iwe kuyalula mphasa yako koma iyeyu anayankha iwo iye amene anandichiritsa yemweyu anati kwa ine yalula mphasa yako nuyende anamfunsa munthuyo ndani wonena ndi iwe yalula mphasa yako nuyende koma wochiritsidwayo sanadziwe kuti anali ndani pakuti yesu anachoka kachetechete popeza panali anthu aunyinji m'malo muja zitapita izi yesu anampeza m'kachisi nanena kwa iye taona wachiritsidwa usachimwenso kuti chingakugwere choyipa choposa munthuyo anachoka nauza ayuda kuti ndiye yesu amene adamchiritsa ndipo chifukwa cha ichi ayuda analondalonda yesu popeza anachita izo tsiku la sabata koma yesu anayankha iwo atate wanga amagwira ntchito kufikira tsopano inenso ndigwira ntchito chifukwa cha ichi ayuda anaonjeza kufuna kumupha si chifukwa chakuswa tsiku la sabata kokha komatu amatchanso mulungu atate wake wa iye yekha nadziyesera wolingana ndi mulungu pamenepo yesu anayankha nati kwa iwo indetu indetu ndinena kwa inu sakhoza mwana kuchita kanthu pa yekha koma chimene aona atate achichita ndicho pakuti zimene iye azichita zomwezo mwananso azichita momwemo pakuti atate akonda mwana namuonesa zonse azichita yekha ndipo adzamuonesa ntchito zoposa izi kuti mukazizwe pakuti monga atate aukitsa akufa nawapatsa moyo momwemonso mwana apatsa moyo iwo amene iye afuna pakuti atate saweruza munthu aliyense koma apereka kuweruza konse kwa mwana kuti onse akalemekeze mwana monga alemekeza atate wosalemekeza mwana salemekeza atate amene anamtuma iye indetu indetu ndinena kwa inu kuti iye wakumva mawu anga ndi kukhulupirira iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha ndipo salowa m'kuweruza koma wachokera ku imfa nalowa m'moyo indetu indetu ndinena kwa inu kuti ikudza nthawi ndipo ilipo tsopano imene akufa adzamva mawu a mulungu ndipo iwo akumva adzakhala ndi moyo pakuti monga atate ali ndi moyo mwa iye yekha momwemonso anapatsa kwa mwana kukhala ndi moyo mwa iye yekha ndipo anampatsa iye mphamvu yakuchita mlandu pakuti ali mwana wa munthu musazizwe ndi ichi kuti ikudza nthawi imene onse ali m'manda adzamva mawu ake nadzatulukira amene adachita zabwino kukuuka kwa moyo koma amene adachita zoyipa kukuuka kwa kuweruza sindikhoza kuchita kanthu kwa ine ndekha koma momwe ndimva ndiweruza ndipo maweruzidwe anga ali olungama chifukwa kuti sinditsata chifuniro changa koma chifuniro cha iye wondituma ine ngati ndichita umboni wa ine ndekha umboni wanga suli woona wochita umboni wa ine ndi wina ndipo ndidziwa kuti umboni umene iye andichitire ine uli woona inu munatuma kwa yohane ndipo iye anachitira umboni choonadi ndipo ine sindilandira umboni kwa munthu koma ndinena izi kuti inu mukapulumutsidwe iyeyo anali nyali yoyaka ndi yowala ndipo inu munafuna kukondwera m'kuunika kwake kanthawi koma ine ndili nawo umboni woposa wa yohane pakuti ntchito zimene atate anandipasa ndizitsirize ntchito zomwezo ndizichita zichitira umboni kuti atate anandituma ine ndipo atate wonditumayo iyeyu wandichitira ine umboni simunamva mawu ake konse koma maonekedwe ake simunawaona ndipo mulibe mawu ake okhala mwa inu chifukwa kuti amene iyeyo anatuma inu simunakhulupirira ameneyo musanthula m'malembo popeza muyesa kuti momwemo muli nawo moyo wosatha ndipo akundichitira ine umboni ndi iwo omwewo ndipo simufuna kudza kwa ine kuti mukakhale nawo moyo ulemu sindiulandira kwa anthu koma ndikudziwani inu kuti mulibe chikondi cha mulungu mwa inu nokha ndadza ine m'dzina la atate wanga ndipo simundilandira ine akadza wina m'dzina lake la iye mwini iyeyo mudzamulandira mungathe inu bwanji kukhulupirira popeza mulandira ulemu wina kwa mnzake ndi ulemu wakuchokera kwa mulungu yekha simuufuna musayesa kuti ine ndidzakunenezani inu kwa atate pali wakukunenezani ndiye mose amene inu mumtama pakuti mukadakhulupirira mose mukadakhulupirira ine pakuti iyeyu analemba za ine koma ngati simukhulupirira malembo a iyeyu mudzakhulupirira bwanji mawu anga